tar éis nóiméad agus fiche agus ansan Joe Prendergast ón imirt, b'fhéidir go bhfuil deis eile ansan ag Danny McCartan ó Naomh Lómáin, an ceann so thar an trasnán, sárchúilín, scór an chluiche ansan ag McCartan. Féidir le duine tabhairt fé scór, sin í an cheist, deis ansan ag Daire Cregg, trasna go dtí an cúl báire, seo b'fhéidir anois an seans, Killian Roche le hiarracht atá ard, le hiarracht atá cruinn agus tá siad gafa, cúilín chun tosaigh. na foirne a chothromú don tríú babhta anso tráthnóna ag Lundy. Díreach os comhair an chúil. Brú air an t-am ag imeacht. Ní Lundy, más ea, nach Darragh Lovett. Lovett fé bhrú. Lovett thar an trasnán, an tarna cúilín aige siúd ó nuair a tháinig sé isteach agus don tríú babhta tráthnóna táimid ar comhscór cúig chúilín an taobh. Téann sé ar ais chuige anois mar phas, McNally, agus mar chomhluadar tá Ben O'Carroll, McNally, tá sé tagtar ar ais agus ag an deireadh go dtí Ryan O'Toole, tabhairt fé scór ón chúl báire fé bhrú, an t-ádh dearg ansan nó tá sé imithe isteach sa líontán, tá sé imithe isteach sa líontán, sin an breith atá tugtha ó iarracht Ryan O'Toole isteach go dtí Jack Rodgers ach is cuma, thar an líne. Seo an seans deireanach b'fhéidir an lántosaí anois, Conor Fee. Ag dul ó dhuine go duine thar n-ais go dtí Conor Fee arís bhfuil seans istigh ansan an ceann san oibrithe isteach agus tá sé imithe thar an trasnán. Iarracht ard, ard, ard agus thar an trasnán! Cad é mar shlí chun cluiche a chothromú ansan agus déanamh amach go mbeidh ciceanna ag teastáil anso agus tá an cúl aige. Rodgers os a chomhair amach. Bolton sa spota chéanna, 1-1. Tógaint a chuid ama. Ó, tá sé aige go deireadh! Na foirne a tharraingt ar comhscór babhta amháin eile, Honeyman agus ó, mí-ádh ansan, an cuaille buailte! Sean Jones. Ó, stoptha ag an gcúl báire! Sábháil iontach ag Killian Roche. Ó, stoptha ag an gcúl báire! Agus neadaithe sa líontán aige. McNulty. Agus neadaithe aige. Trí a dó. Ceithre chúilín ó chiceanna saora aige, conas mar atá sé le ciceanna éirice? Ó! An ceann so sábháilte! Maireann siad fós! I gcoinne Jack Rogers, cúl báire i gcoinne cúl báire agus tá sé neadaithe sa líontán aige! Ó! Dráma ansan, 1-2 anois aige sa chluiche. Tógaint a chuid ama. Jack Lundy. Ó, an ceann seo sábháilte arís! Cillian Roche i gcoinne Jack Rodgers. Má théann sé seo isteach beidh siad sa chluiche ceannais! Ó, dráma go deireadh anseo sábháilte ag Jack Rodgers. Ollie Brooks i gcoinne Cillian Roche. Brooks! Ó, an spota roghnaithe ansan go snasta aige. Anois, seo an cic cinniúnach. Os na Sáirséalaigh i gCill Dara agus mairimid fós! Ceithre chúl an taobh. Harris i gcoinne Roche. Leis an gciotóg ó lagiarracht. Tharraing sé ar dheis agus ar fóraoil é. Ben O'Carroll. Ben O'Carroll agus sin sin! Tá siad cáilithe dtí'n cluiche ceannais ar chiceanna éirice 5-4. críoch drámatúil anseo tá. Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath cáilithe dtí'n cluiche ceannais cothrom tar éis am breise.